Rún na Seacht gCloigne. Rún na Seacht gCloigne. Paul Thiès a scrígh, Louis Alloing a dhear.

ach is foghlaí mara deas lách é. Crúca Beag. Cé go bhfuil cuma an rógaire air, is cara dílis é. Bíonn sé réidh i gcónaí le teacht i gcabhair ar Chleite. Péarla. Sí Péarla banphrionsa na gCanablach. Cailín cróga í atá lán le spraoi.

Bíonn an phearóid seo de shíor ag magadh ach tá sí an-dílis do Phéarla. Ó, féach, tá mé ar ais sa Chairib, féach, Muir na Cairibe ansin, féach, Cúba, Jamaica, Oileán Santo Domingo, féach, sin iad na hoileáin na Cairibe ansin, agus Meiriceá Theas. Saol an Fhoghlaí Mara. I Sasana sa bhliain 1690 a rugadh Mary Read. Gléasta mar mhairnéalach, chuaigh sí chun farraige i long. Thóg na foghlaithe mara ina príosúnach í. D'iompaigh sí ina foghlaí mara fíochmhar agus dána. Ar deireadh, gabhadh í agus fuair sí bás i bpríosún agus gan í ach 30 bliain d'aois. Oileáin na Mara Theas. Oileán na bPéarlaí, féach ansin, saghas leathchiorcal. Oileán Bhanphrionsa na gCanablach, agus bolcán mór i lár ansin agus féach an teas agus an tine mór ag teacht amach as. agus Oileán na Seacht gCloigne, féach saghas cloigne atá ann, Rún na Seacht gCloigne. Caibidil 1. Rí-rá ar an mBolg Lán. Féach an Daidí Cleite. Féach an Mamaí Cleite. Féach an císte mór atá ina lámh aige agus an cláirseach ina lámh. Féach an cleite ansin agus an éan thuas ar a bharr agus is dóigh liom gurb í sin Éclair, nach í? N'fheadar cad tá ag tarlúint ansin. Sure, léifimid an scéal is feicfimid. Caibidil 1, Rí-rá ar an mBolg Lán. Bíonn saol breá ag foghlaithe mara. Gach lá, téann na foghlaithe mara dána amach ag marú agus ag goid, agus téann na foghlaithe mara maithe amach ag cuardach órchistí. Ach amháin ar an Domhnach. Ar an Domhnach, bíonn lá saor ag na foghlaithe mara maithe. Suíonn siad ar an deic chun searc rósta a ithe. Ansin ligeann siad a scíth ina gcuid leapacha luascáin. Is é an captaen cáiliúil Plúr an cócaire is fearr ar Mhuir Chairib. Báicéir a bhí ann sular cheannaigh sé a long, an Bolg Lán. Gach Domhnach réitíonn sé cáca mór seacláide don mhilseoig. Is iad a bhean, Mama Plúr, agus na páistí, Bairín, Toirtín, Caiscín agus Éclair, tá ainmneacha cáca orthu ar fad, agus an phearóid Risín a bhíonn sásta. Mar go bhfuil Caiscín beagáinín tanaí, tugann muintir Phlúr ar fad Cleite air. Faraor, le tamall anuas bíonn a athair is a mháthair de shíor ag argóint. Tá mé bréan de cháca seacláide is de shearc rósta, a deir máthair Chleite. Tá mé ag iarraidh an biachlár a athrú! Féadfaidh tú féin an chócaireacht a dhéanamh, a deir an Captaen Plúr, agus táimse bréan den chláirseach sin a bhíonn tú ag casadh de shíor. Féach uirthi ag tabhairt amach is ag rá go bhfuil sí bréan den seacláid, císte agus an searc rósta, féach ar Cleite bocht ansin, agus é taobh thiar den chrann an seoil mhór. Casaim an chláirseach mar go bhfuil mé bréan den saol. Tá sé an-fhada ó d'aimsíomar aon órchiste. Mura dtagann feabhas ar rudaí, fágfaidh mé an Bolg Lán. Céard a dúirt tú? a bhéic an Captaen Plúr. Imeoidh mé sna foghlaithe mara dána agus tabharfaidh mé Éclair agus Toirtín liom. Beidh faitíos ar gach duine in Oileán na Cairibe romhainn. Bhí na páistí i bhfolach taobh thiar den chrann seoil mhór agus iad ag éisteacht go ciúin. Chuir Toirtín a dhá láimh timpeall ar a ghrá geal, Juanito, buachaill loinge an Bhoilg Láin. Ionas nach bhfeicfeadh an chuid eile cé chomh trína chéile is a bhí sé, chrom Bairín os cionn na searcanna a bhí á róstadh aige. Tháinig tocht ar Chleite agus ar Éclair. Tá sé uafásach, a dúirt Éclair. Níor mhaith liom go scarfaí ó chéile muid. Ba mhaith liom go mbeadh gach rud mar a bhí roimhe seo, a dúirt Cleite. Tá athair agus máthair Chleite ag argóint de shíor. Tá faitíos ar Chleite go scarfadh an chlann ó chéile. Féach an bheirt acu ag troid ar chúl ansin, agus Cleite bocht ansin agus é buartha. Caibideal a Dó, Tagann Crúca Beag agus Péarla ar cuairt. ach faraor lean na hargóintí, Níl go maith, tá droch-chuma air seo ar fad, a dúirt Risín an phearóid. Bhí Cleite ag iarraidh a fháil amach cén chaoi a dtabharfadh sé a athair is a mháthair le chéile arís. Maidin amháin tháinig a chara mór Crúca Beag ar cuairt agus é ag marcaíocht ar a pheata deilfe Flic Flac. Bhí ríméad ar Éclair Crúca Beag a fheiceáil. Bhí Cleite ag éirí den deic le háthas mar bhí a chara Péarla, iníon Rí na gCanablach, ar an deilf in éineacht le Crúca Beag. Mhínigh Cleite agus Éclair an scéal faoi na hargóintí dá gcairde. Bhí Crúca Beag ag tochas a chinn agus é ag iarraidh cuimhneamh ar phlean. Chuir sé dinglis i gCócó, pearóid Phéarla, agus d'fhógair, Má thagann sibh ar órchiste, is cinnte go ndéanfaidh bhur dtuismitheoirí cóisir mhór. Casfaidh bhur máthair an chláirseach agus casfaidh bhur n-athair an troimpéad agus ina dhiaidh sin gabhfaidh siad ag damhsa ar an deic. beidh siad mór le chéile arís ansin. An gceapann tú? a d'fhiafraigh Cleite de. Táim cinnte de, a dúirt Crúca Beag. Níl d'atharsa chomh crosta le m'atharsa an Captaen Féasóg Fhionn. Ach níl aon órchiste againn, a dúirt Cleite. Tháinig cuma mhistéireach ar Chrúca Beag agus labhair sé i gcogar. Is minic gur labhair m'athairse liom faoi Oileán na Seacht gCloigne. Oileán na Seacht gCloigne? Cá bhfuil sé sin? a d'fhiafraigh Cleite, agus a dhá shúil ar leathadh. Oileán nach bhfuil i bhfad as seo. Is ann a chuirfeadh na foghlaithe mara a gcuid órchistí i bhfolach fadó. Agus níl tada eile ar eolas agat faoin oileán a d'fhiafraigh Cleite de. Ba bhreá le Cleite órchiste a thabhairt ar bhord an Bhoilg Láin chun cruthú gur foghlaí mara ceart a bhí ann. Bhuel, níl, a dúirt Crúca Beag, agus a mhéar aige ar an bhfiacail siorca a bhí crochta dá mhuineál. Bhí cuma míchompordach air. Mheas Cleite go raibh rud éigin á cheilt aige, ach bhí an t-am ag sleamhnú. Maith go leor, téimís sa tóir ar an órchiste, caithfimid deifir a dhéanamh. Molann Crúca Beag go ngabhaidís sa tóir ar órchiste chun tuismitheoirí Chleite a thabhairt le chéile arís. Féach ar an triúr cairde d'imigh siad amach ar bád beag agus táthar ag dul chuig an oileán. Féach, agus an pearóid ag eitilt leo, táthar tar éis slán a fhágáil leis an long mór. Caibidil a 3. Caitlín an Choncair. An tráthnóna sin, go ciúin, d'éalaigh Cleite, Péarla, Éclair agus Crúca Beag ar bord cheann de bháid iomartha an Bhoilg Láin. Chuir siad chun farraige agus Flic-Flac ag damhsa go sásta timpeall ar an mbád. Chaith siad an oíche ag iomramh agus le héirí gréine chonaic Cleite seol ar fhíor na spéire. Thóg sé gloine féachana as a phóca agus bhreathnaigh ann go bhfaca sé an Crochadóir, long an Chaptaein Féasóg Bhearrtha, an foghlaí mara ba mheasa sa cheantar. Ar aire! Faoi réir! a bhéic Cleite. Bhí sé ina chíor thuathail sa bhád iomartha. Chuaigh Cleite, Péarla, Éclair agus Crúca Beag ag iomramh go tréan le héalú ón long. D'eitil Rísín agus Cócó timpeall orthu agus gach béic astu, Cabhair! Dúnmharfóirí! Ansin chuaigh siad i bhfolach faoi léine Chleite. agus a gcuid cleití ar creathadh. Chuir sé sin dinglis ann agus bhí sé deacair air iomramh. Le dul i gcion ar Phéarla, ba bhreá le Cleite an Crochadóir a chur go tóin poill le haon bhuille amháin, ach is deacair d'fhoghlaí mara beag long mhór a leagan. Chrom Crúca Beag i dtreo Fhlic Fleaic. Shnámh an deilf i ngar don bhád agus chuir Crúca Beag cogar ina chluais. Chraith an deilf a cheann lena thaispeáint dó gur thuig sé. Thum sé faoin bhfarraige agus d'imigh leis go sciobtha. Céard a dúirt tú leis? a d'fhiafraigh Cleite. Inseoidh mé duit ar ball. Coinnigh ort ag iomramh, a dúirt Crúca Beag. Mhair an tóir i bhfad. Tháinig an crochadóir fíorghar dóibh. Bhí Cleite in ann Féasóg Bhearrtha agus a bholg mór agus a shrón ribeach a fheiceáil. Ha ha! a deir na foghlaí mara dána. Tá sibh agam an uair seo. Tarraingeoidh mé na cluasa oraibh. Crochfaidh mé ó bhur gcosa sibh agus greamóidh mé sibh le biorán mar a dhéanfaí le féileacáin. Féach ar an bhratach. Wúhú, sin foghlaí mara dána, nach iad? Ach ag an nóiméad sin tháinig long eile taobh thiar den chrochadóir. Bhí bean fhionn ar an deic agus claíomh ina lámh aici. Lena hais bhí triúr cailíní agus piostal agus claimhte móra acu. Chas Féasóg Bhearrtha thart agus nuair a chonaic sé an bhean fhionn a d'athraigh sé dathanna. Sin í Caitlín an Choncair, an bhucainéir cáiliúil agus a chuid iníonacha Fionnuala na Feirge, Rós na Ruaige agus Gormlaith na nGártha, a dúirt Crúca Beag de chogar. an gála atá ar a long siúd. Tá aithne agat orthu? a d'fhiafraigh Cleite de. Tá aithne ag gach duine orthu, a dúirt Crúca Beag. Gearrann siad foghlaithe mara eile ina bpíosaí beaga tanaí. Ach ní raibh cuma ró-imníoch ar Chrúca Beag. Go deimhin, bhí cuma shásta air. Sula raibh an t-am ag Cleite smaoineamh, thosaigh gunna an ghála ag caitheamh leis an gcrochadóir. Gan trócaire! a bhéic Caitlín an Choncair. Stróic na píléir seolta an chrochadóra agus bhain siad an hata d'Fhéasóg Bhearrtha. Bhí sé imithe i bhfolach i mbairille folamh ach bhí a fhéasóg ag gobadh aníos as, féach air sin, agus eagla mór air. Tharraing Risín agus Cócó na ribeacha ar a fhéasóg. Hurá! Hurá! Tabharfaidh muidne bearradh duit! Fóir orainn, a bhéic Féasóg Bhearrtha. D'imigh an crochadóir faoi lán seoil ach ní raibh Cleite agus a chairde saor ó thrioblóidí. Bhí siad anois faoi smacht an choncair. Lig sí féin béic aisti. Deifrígí! D'fhéadfadh an crochadóir teacht ar ais nóiméad ar bith? Ceangail bhur mbád den long s'againne agus tabharfaimid libh sibh ar cheann téide, agus ná cloisim oiread is focal asaibh. Rinne Cleite mar a d'iarr sí. Thug sé faoi deara ansin go raibh Flic Flac ag snámh go sásta thart timpeall ar an ngála, Bhí sé sin aisteach freisin, a shíl sé. Tagtha saor ó Fhéasóg Bhearrtha, tá na páistí faoi smacht ag Caitlín an Choncair. Caibidil 4, Rún Chrúca Bhig Thug an gála an bád iomartha chomh fada le hOileán na Seacht gCloigne. B'ansin a chonaic siad gur fheil an t-ainm go maith don oileán. Bhí seacht gcarraig ag gobadh amach as an bhfarraige cosúil le seacht gcloigne an bháis. Féach ansin, ceann amháin ansin, ceann eile, ó, breathnaíonn siad ar nós cloigne, nach mbreathnaíonn? ceann eile, agus ansin, agus ansin, agus ansin! Ó, léim na páistí i dtír. Tháinig siad ar thrá álainn agus ar chuan agus crainn chócó mórthimpeall air, ach níor fhág Caitlín an Choncair an t-am acu le hosna a ligean. Léim sí ar Chrúca Beag, rug greim láimhe air agus d'ordaigh sí dá hiníonacha breith ar an dtriúr eile. Bhrú Fionnuala na Feirge, Rós na Ruaige agus Gormfhlaith na nGártha, an triúr ógánach isteach i gcábán ar an gcladach agus chuir siad glas ar an doras. Bhí siad ina bpríosúnaigh. Bhí faitíos a gcraiceann ar Chleite, ar Phéarla agus ar Éclair, cé go raibh Cleite beagáinín sásta ar chúis eile. Nuair ba mhó an chontúirt, d'fhásc Péarla a lámha ina thimpeall. Osclaíodh an doras ar deireadh. Sheas crúca beag ansin agus meangadh go cluais air. Bhí an foghlaí mara agus a triúr iníonacha ina seasamh lena thaobh agus iad ag gáire. Ach. ach. ach. a dúirt Cleite. Tá gach rud go breá, a dúirt Crúca Beag. Is í Caitlín an Choncair, mo mháthair. Céard a dúirt tú? a d'fhiafraigh Cleite, Péarla agus Éclair. Bhíodh mo mhama agus mo dhaide de shíor ag troid. Ar deireadh, d'fhág mo mhama an Spéirling agus chuaigh sí chun cónaithe ar an oileán seo le mo chuid drifiúracha. Lig sé osna as agus labhair sé arís. Chum mé an scéal sin faoi órchiste le go leanfadh sibh mé. Bhí mé i ndáiríre ag iarraidh mo mháthair agus mo chuid driofúracha a fheiceáil. Níor cheart dom úsáid a bhaint as bhur gcuid trioblóidí, ach bhí mé uaigneach ina ndiaidh. Mo philibín beag, a dúirt a mháthair, nach tú atá lách. Bhí Cleite ag gáire. An Philibín atá ort i ndáiríre! Bhí sé dearmadta aige gur inis a chara bréag dó. Sea, a dúirt a chara, agus é ag deargadh le náire, ach b'fhearr liom i bhfad an t-ainm Crúca Beag. Thug Éclair póg dó. Ach is maith liom Pilibín. féach ar. Agus an triúr acu agus iad ag imirt le chéile, féach. Agus an long seoltóireachta amuigh ansin. Agus féach ar an oiread sin rudaí deasa atá ag Caitlín an Choncair agus a cuid iníonacha. N'fheadar ar ghabh sí iad ó foghlaithe mara dána eile. Tá an rún scaoilte. Sí Caitlín an Choncair máthair Chrúca Bhig. Caibidil 5, An troid mhór. Ar deireadh, ní raibh Caitlín an Choncair chomh dona sin i ndáiríre. Bhí sí ina cónaí i bpluais an-chompordach ar an taobh eile den oileán. Thug sí cuireadh do na páistí dul ag spraoi inti. Bhí an phluais lán le hainmhithe beaga aisteacha. Chuireadh na páistí dinglis sna portáin agus bhídís ag spraoi leis na cloicheáin. Bhí Cleite ag cuimhneamh ar oideas chócaireachta dá athair. San oíche, d'imrídís folach bíog thart ar na cloigne mhóra cloiche. Bhí cuma bheo ar chloigne an bháis. Chuiridís faitíos orthu anois is arís. Shílfeá go rabhamar ar long taibhsí a dúirt Cleite. Rinne Fionnuala, Rós agus Gormlaith peata beag dá ndeartháirín. Bhí éad ag teacht ar Chleite agus Éclair. Ach an lá dár gcionn, nuair a bhí na páistí ag spraoi ar an trá, chonaic siad seol ar fhíor na spéire. Sin í an Spéirling a bhéic Crúca Beag. Sin é m'athair. Bhí tuairim mhaith aige cá raibh mé agus tá sé tagtha do m'iarraidh. Bháigh an Spéirling an t-ancaire amach ón gcuan. Léim an captaen Féasóg Fhionn i dtír agus rith sé i dtreo Chaitlín an Choncair. D'fhuadaigh tú mo mhac! a bhéic sé. Bainfidh mé an cloigeann díot! Beidh níos mó ná seacht gcloigne ar an oileán seo! A bhithiúnaigh! Beidh sé ina bháire fola! a bhéic Caitlín an Choncair. Bhí an troid chlaimhte uafásach. Rinne an dá chlaíomh an oiread torainn gur baineadh preab as Flic Fleaic agus thum sé faoin bhfarraige. shocraigh Cleite teacht eatarthu sula maródh tuismitheoirí a chara a chéile. Thum sé a hata san fharraige agus chaith sé uisce ar an dá throdaí. Agus, gan súil ar bith leis, phléasc Caitlín an Choncair agus Féasóg Fhionn amach ag gáire. Is fada ó bhí an oiread spraoi agam, a dúirt Féasóg Fhionn do Mhúr.

Leath an dá shúil ar Chleite, ar Phéarla agus ar Éclair ach rinne Crúca Beag agus a chuid deirfiúracha damhsa le ríméad. Hurá! Hurá! a bhéic Crúca Beag agus é ag pocléimneach ar an ngaineamh. agus chum siad amhrán ar an toirt, Go maire cogadh agus cnámha, stoirm, cuaifeach agus gála, Go maire feara mala na féile, tá mo thuismitheoirí ar ais le chéile. Féach orthu agus iad ag damhsa le chéile. Cé a chreidfeadh é? Tá tuismitheoirí Chrúca Bhig ar ais le chéile faoi dheireadh. Caibidil 6. Sona sásta faoi dheireadh. Threoraigh Féasóg Fhionn agus a chlann an bád iomartha go dtí an Bolg Lán. Bhí imní ar Chleite agus ar Éclair. Ní raibh a fhios acu céard a dhéarfadh a gcuid tuismitheoirí leo. Ní raibh oiread agus órchiste féin aimsithe acu. Cá raibh sibhse imithe? Bheadh sé ina raic, a dúirt Toirtín agus Bairín de chogar agus iad ag cabhrú leo dreapadh aníos taobh na loinge. Ach thug an Captaen Plúr agus Mama Plúr póg don bheirt acu agus d'fhiafraigh siad díobh cén chaoi a raibh siad. Cén fáth ar imigh sibh? Bhí an-imní orainn. Chuamar sa tóir ar órchiste le súil is go sásóidh sé sin díbh, a dúirt Cleite. Mar táimid tuirseach den troid, a mhínigh Éclair dóibh. Chroith Toirtín, Bairín agus Rísín a gcloigne. Bhreathnaigh an Captaen Plúr agus Mama ar a chéile agus dheargaigh siad le náire. Ní bheimid ag troid níos mó, a dúirt Mama. Táimid ag iarraidh go mbeadh gach duine sona sásta ar an mBolg Lán. Agus tá oideas nua cócaireachta agam, a d'fhógair an Captaen Plúr. Putóg mhara cumhdaigh ar anlann smugairle róin. Réiteoidh mé daoibh é Dé Domhnaigh. Beidh blas aisteach air sin. a dúirt Cleite leis féin. Ní raibh a fhios ag Cleite ar chóir dó a theanga a chuimilt lena fhiacla, é féin a chaitheamh chuig na searcanna, nó amhrán Chrúca Bheag a chanadh, Go maire foghlaithe mara na féile, tá mo thuismitheoirí ar ais le chéile! Agus ríméad agus gliondar air go bhfuil gach rud go breá arís. Now, seo é ár gcairde, an t-údar, agus é gléasta mar Cleite, agus an t-ealaíontóir a dhear na pictiúirí deasa dúinn, féach, agus eisean gléasta mar Chrúca Beag. Cad tá anseo? Ó, féach, foclóirín. Gloine féachana. Teileascóp nó gléas le rudaí a fheiceáil i bhfad uait. Concar. Iasc mór fada agus contúirteach a mhaireann i bhfarraigí teo. Ceann téide. Tarraingíonn bád amháin bád eile ina diaidh ar cheann téide. Smugairle róin. Ainmhí farraige a shnámhann san uisce. Bíonn cealg nimhneach i gcuid acu. Portáin agus cloicheáin. Ainmhithe mara a bhíonn blaosc chrua orthu. Bíonn crúbóga ar na portáin agus bíonn siad in ann siúl ar an talamh. Agus féach, déanfaimid an cluiche le chéile. Tabhair a leasainm féin do gach duine. Caitlín? Uimhir a dó, Fionnuala, uimhir a trí, Rós, agus uimhir a ceathair, Gormlaith. A na ruaige, B na ngártha, C na feirge, agus D an choncair. Tá mé cinnte go bhfuil sé sin ar eolas agaibh anois. Mura bhfuil, tá na freagraí istigh sa leabhar. So, gach rud go breá i saol Cleite arís, agus súil agam bualadh libh arís don chéad leabhar eile. Go dtí sin, fanaigí slán!